ụmụ biafra ụmụ biafra ụmụ biafra njikọta biafra ihe gbasara agwọ akara nke abụọ ndị na-enwogharị odidi nke a bụ okwu anyị ga-ekwu maka ya taata anyị na-abanye n'ime ihe atịkpa nke dị n'azụ ista agara m leta ụmụnne m ma kparịtakwa nkata mgbe otu n'ime ha jụrụ m ihe m ga-eji mere ya ista O were mee ka m cheta okwu m bidoro ụnyaahụ gbasara ụdịrị nakwa ụzọ abụọ agwọ si egbu ihe ọ na-eri. Ụdịrị usoro abụọ ndị a bụ nke a kpọrọ constrictors, ya bụ eke ọgba, nakwa venomous, nke bụ ndị nwere elo ma ọ bụ nsị. Usoro abụọ. E nwere ndị amaghị maka nke a. Ọtụtụ chekwara na agwọ ọbụla tara mmadụ na-egbu ya ma ọ bụ tanye onye ahụ nsị. Ya mere anyị jiri kwupụta okwu a ụnyaahụ maka agwọ. Ọtụtụ chere na agwọ ọbụla tara mmadụ na-atanye onye ahụ nsị n'ime ọbara, mana ọ bụghị etu agwọ dị. Ya mere Ista a anyị na-ahụ dịka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke Kraịst, nke ndị na-asụ asụsụ Igbo maka na ọ bụ anyị bụ ndị ojii bụ ndị nwe asụsụ a anyị na-asụ. Onye ọbụla na-asụ ya nke na-adịghị ka anyị bụ onye bịara abịa. Ha bụ ndị ọbịa. Ha abụghị ndị ala anyị. Etu ha ga-esi anabatakwa okwu anyị na-ekwu ga-adị iche. Maka ihe mere ka ha bụrụ ndị mba ọzọ bụ ihe ndị na-enwogharị odidi mụpụtara. Agwọ anyị kwuru okwu banyere ya nke bụ agwọ nwere elo ma ọ bụ nsị bụ ya bụ ndị a na-enwogharị. Maka ihe ha na-eme ụlọ mmadụ na-ejikọnata ọnụ site n'ịsụ asụsụ naanị ha ga-aghọta. maka asụsụ agbụrụ ndị ojii bụ ihe anyị na-asụ ugbu a ya mere okwu anyị na-ekwupụta bụ karịsịa maka ndị gosipụtara onwe ha ọ bụghị ndị na-enwogharị enwogharị ya mere ihe m chọrọ ka anyị ghọta bụ na ista ha kụziri anyị bụ igwe ndị ojii maka ọ bụ anyị bụ ndị ojii ka ha kụziri ntụgharị nke ha ihe ha chịkọtara zi anyị maka onye nwụrụ nwa ha nwoke na-acha ka ha Ha gosiri ndị ojii obe, zi ya na ọ bụ ebe ahụ ka nwa ha nwoke nwụrụ iji zọpụta arụrụ ala ndị ojii na-anabata ya ugbu a mere. Ndị ojii nabatara akụkọ a ha jiri bịa. Na mbụ, kedu ka onye karịrị anyị niile merela ihe dị egwu karịa ndị nọ n'ụwa taa ma ndị nọ tupu anyị apụta ụwa ga-esi ahụ ndị chọrọ ka ọ nwụọ ma bịa ịzọpụta ha? Ọ bụrụzịa ndị mara ya bụ onye adịghị ka anyị ikpe ọnwụ ka ọ bịara ịzọpụta. Ya pụtara anyị bụ ndị ojii na-ahụta ndị adịghị ka anyị dịka ndị na-enwogharị maka na onye kọọrọ anyị akụkọ a nwere elo maọbụ nsi, ọ bụghị eke ọgba, constrictor. Ha bụ agwọ ndị nwere nsi, venomous, ma ha na-achọ ka anyị na-ahụta ha dịka ndị na-enweghị nsi. ha na-egosipụta onwe ha dịka eke ọgba maka na ọ bụrụ na eke ọgba taa mmadụ ọ gaghị eme ya ihe ọbụla ha ejighịkwa ike ata mmadụ ọtụtụ agwọ dịkwa ka ha ndị na-enweghị nsi agwọ ndị anaghị emerụ mmadụ ahụ ihe ha na-achụkarị bụ ụmụ ahụhụ na-atagbu ihe anyị kọrọ n'ubi ya mere ọ bụrụ na ị chọghị ka agwọ dịrị n'okirikiri gị Ihe ọ na-egosi bụ na ị chọrọ ka ahụhụ nakwa ụmụ anụmanụ bi n'ọhịa tagbuo ihe anyị kọrọ n'ubi. Anyị ekwesịghị ị na-ahụta ha ha niile dịka otu. Ma n'ime agwọ niile ahụ, nke bụ mmadụ a anyị na-ekwu maka ya, ndị nwere nsi na ndị na-enweghị, ndị nwere elo bụ ndị anyị ekwesịghị iji gwuo egwu. Maka ọ bụrụ na ụmụaka anyị emee obere mmehie, mmehie ahụ nwere ike ibute ọnwụ, iji tụnyere eke ọgba. Anyị kwesịrị ịghọta ihe dị iche n'agwọ abụọ ndị a, anyị ewee wedata ya n'ebe ndị anyị kpọrọ ndị ọcha nọ. Anyị banye n'ike ya bụ nsi nwere, anyị kwesịrị ịghọta ike ya bụ nsi maọbụ elo nwere n'ime ndụ anyị nọ na ya puku afọ abụọ gara aga. Anyị anaghị ekwu maka ihe mere ụnyaahụ, ọ bụghị ihe mere afọ iri ise gara aga. Nke a abụghị agha ha busoro anyị ihe dị ka otu narị afọ ma ọ bụ afọ iri ise gara aga. Ihe a bụ ihe bidoro puku afọ abụọ gara aga. Nke a ka anyị na-eme ka ndị be anyị mata na ya bụ nsi ka bụkwa nsi, n'agbanyeghị etu e si tụgharịa ya. anyị ekwesịghịkwa inwe nsi n'ahụ anyị. Ya mere, onye nwere ike igosipụta onwe ya dịka eke ọgba. Ọ bụ eziokwu na o nwere ụdịrị ụjọ ndị be anyị na-atụ oge ọbụla ha hụrụ agwọ ọbụla, ha na-enye ya ezigbote ohere ka o wezụga onwe ya n'ụzọ ha bụ mmadụ na-aga. Ụdịrị ụjọ anyị na-atụ bụ ihe ha batara n'ime akwụkwọ ha kpọrọ nke dị nsọ. nke ha tinyere nwa ha nwoke na-acha ka ha dịka onye nzọpụta ma gwa anyị maka Adam na Eve na ọ bụ agwọ bịara ghọrịa Eve ndị be anyị wee buru n'uche na ọ bụ agwọ anyị na-ahụ ugbu a bụ otu agwọ ahụ bịara ghọrịa Eve n'amaghị na akụkọ ha bịara kọọrọ anyị bụ ihe ịma atụ nke ndị bekee kpọrọ allegorical story ọ bụghị akụkọ pụtara ihe literal dịka ha siri kọọrọ anyị ọ pụtaghị na o nwere agwọ pụtara ihe ya na nwaanyị ahụ kpara nkata nwaanyị ahụ wee ghọta ọta ihe ya bụ agwọ ji ọnụ ya kwupụta were mee ihe ya bụ agwọ gwara ya ka o mee nke bụ ịta mkpụrụ osisi ahụ a sị ya atana echiche ndị be anyị bụ na ihe a mere etu e si afụ ya anya n'ihi na ọ bụ etu ndị kọọrọ ha akụkọ siri kọọrọ ha oge ha bụ ụmụaka Ma ugbu a, ụmụaka ndị a etopụtara ghọọ okenye, na-amụpụta ụmụaka, ma na-akọwakwa ya bụ akụkọ nyere ụmụ nke ha. Otu aka ahụ, ụmụaka ha etopụtakwara ghọrọ okenye. Emezie, ndị izizi ahụ bụ ndị topụtara ghọrọ agadi. Ụmụ ndị ụmụ ha mụtara bụ ndị ọ ga-akpọ ụmụ ụmụ ha. bụ ogogo atọ gbadaa bụ ndị kwenyere n'akụkọ nke na-abụghị etu o siri dị ha bịara kọọrọ anyị akụkọ ihe atụ nke na-abụghị ihe mere eme ọ dị ka ngwugwu e kekpọrọ ekekpọ ị tọpee agba izizi ya ị ga-ahụ ihe na-abụghị ihe ha tinyere n'ime ya Ma i wetuo obi ghara iji iwe ọkụ tọpebe ya bụ ngwugwu, ị ga-ahụ nke bụ ezigbo ihe ha kechiri n'ime ya. Etu a ka akụkọ ndị a kọọrọ anyị gbasara agwọ dị. Ya mere, ihe anyị chọrọ ka ndị be anyị ghọta bụ na ọtụtụ ihe ndị a anyị nabatara dịka ụmụaka oge anyị na ndị nne na nna anyị ha bi, ndị kwesịrị ịbụ ndị nche ga na-eche ụbụrụ anyị ka ọ ghara ịnabata okwu ụgha. Ha emeghị etu a n'ihi ndị mụrụ ha akwụsịnwughọ ozizi ụgha nke e ziri ha dịka eziokwu. N'ihi na onye ọbụla na-enwogharị matara onwe ya dịka onye na-enwogharị, otu nke ọzọ na-azụ onwe ya n'ụzọ dị iche, ha bụ ndị na-amụpụta ndị na-achị ọchịchị. Ebe a ka anyị na-akwụsị akara nke mbụ, chere akara nke abụọ.